Bambo ameneyu wapha mwana wake omupeza anakwatirana ndi mkazi, mkaziyo anali mwana kale then dalayu wamupha mwana wa mkaziyo. Umu ndi mmene zilili. Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Mercy, Mercy amachokera ku Lilongwe kwa Mbatata. Komanso mkulu ameneyu, mkulu ameneyu dzina lake ndi Bujani, Bujani amachokera ku Lilongwe kwa Mbatata. Anthuwa linali banja koma banja lawo lathera m'malere. Mercy ali pa sukulu.

Ineyo ndili ndi mwana, Bujani anamuuza Mercy. Usavutike, mwana wakoyo ndingathe kulera chifukwa choti iweyo ndakukonda. Mercy sadaone vuto, anamuuza Bujani. Okay, chabwino. Kenako chibwenzi chinayambika. Chibwenzi apanga ee kwa nthawi yaitali. Kenako Bujani adamuuza Mercy. Udziwa chani? Ndikufuna ndikukwatire. Ndipo Mercy adali osangalala. Mpakana anthu aja adakwatirana. Anayambokhala limodzi e mu chaka cha 2024 mpakana mu chaka cha 2025 akhala ali limodzi. Kenako tsiku lina Bujani anayambosintha khalidwe. Adayamba kulezera, kumabwera pakhomo mochedwa, kumakhalira kummenya Mercy komabe Mercy amapilira. Mu china chilichonse chimene amapanga Bujani akhala ali limodzi e. Nde mu chaka cha 2026 pa 1 January Mercy anapanga chiganizo chopita ku nsika. Anamuuza Bujani, ndifuna mpite ku nsika ukhale ndi mwanayu. Bujani anati okay chabwino. Anapanga zimene afunazo. Akubwerera anampeza mwana wake uja ali yatha. Akuphupha ndi moyo. Bujani palibepo. Kenako anaitana ma neighbours, tabwerani mudzaone kuno. Ma neighbours anatulukira. Bujani ali kuti sakudziwika kumene ali. Zotsatira zake anamtenga mwana uja anapita naye ku chipatala. Kuchipatala adawauza kuti mwanayu wadyetsedwa poison kenako anapita kunyumba kumsaka Bujani anamupeza Bujani ali ku mowa chichokereni cha mammawa kenako anamufotokozera Bujani kuti mwana wathu wadyetsedwa poison Bujani anapanga act ngati akudabwa ah zakhalaso bwanji anathamanga kupita kunyumba kukamupeza mwana uja Ali bwino ndithu koma sali bwino kwambiri nde kuyambira mu January muja mwana uja amapitilizabe kudwala zotsatira zake anapita nayeso kuchipatala atapita naye kuchipatala zotsatira zake mwana uja anamwalira atamwalira chonchija anapanga organise wa maliro ndipo maliro anaikidwa ataikidwa anthu aja anayambokhala bwino bwino mu January muja mpakana February mpakana March amakhala bwino bwino china chilichonse nde pa 1 May Bujani anapita ku mowa. Atapita ku mowa anabwelako usiku. Usiku uja atafika anapeza chiseko chotseka. Mercy wagona. Anambodika Mercy anadzuka ndikukatsegula chiseko chija. Chongolowa Bujani anamuuza Mercy ndufuna ndugone. Mercy adakana ineyo sindili mu mood komanso ndatopa. Bujani kenako anayamboyankhula. Eh anabwela ndani ineyo ndili ku mowa? Ndani amene amakugona? Tandiuze. Ndekuti ukupanga cheating? Ndizimene amayankhula. Ndiye anayankhula zambirimbiri ee mpakana anafika ponena kuti ndamupha mwana wako ndi cholinga choti iwe ndi ine tizigonana mwaufulu. Pano tilipo anthu awiri. Sufunanso kuti tigonane zoona? Anayankhula zambirimbiri. Mercy atamva izi anali odabwa pozindikira kuti Bujani ndi amene anapha mwana wake ndi cholinga choti azikhala mwaufulu ndi Mercy. Kenako Mercy adaitana anthu ammudzi, anthu ammudzi anabwera, anamvanso zimene amakamba Bujani kenako anayamba kummenya. Ammenya ee ammenya ee kenako adakamutula ku polisi. Bujani pamene mowa umatha anazindikira ali ku polisi. Panopa Bujani ali ku polisi. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti atsikana ena ake mutengere phunziro. Atsikana, alipo anyamata ambirimbiri a moyo wangati wa Bujani. Si bwino ngati muli ndi mwana ndi munthu wina ndikumakapanga banja ndi munthu wina kumamtenga mwana wanu. Lekani zimenezo. Ndi bwino mwanayo muzikamusiya kwa makolo anu chifukwa si mwamuna wina aliyense amene angakukondeni inuyo ndi mwana wake womupeza. Bodza zedi, anthu ambiri amangopanga pretend koma mumtima ali zinkhalamo. Chitsanzo ndi Bujani, anapanga pretend poyamba ngati kuti amukonda Mercy pamodzi ndi mwana wake koma mumtima adali n'mapulani ena. Ndiye si bwino kumaika moyo wa ana anu pachiswe. Chifukwa choti inuyo mwakondana ndi munthu wina wake, ndi bwino kutenga mwana wanu uja kukam'patsa makolo anu. Ngati mufuna kum'thandiza, kumangom'thandiza mwana uja ali kwa makolo anu. Ena ndi abwino, ena ndi oipa. Ndiye amati kupewa kuposa kuchiza, ndi bwino kumapewa kusiyana kuti muzichiza.